mụ na ụmụ m bido mewe the praying and fasting on Wednesday by 2:15 my daughter wee lọọ nlọ sị m mummy ọmanye nsị ọ gịnị ọ sị m na ọ lọrọ nlọ ebe ndị ntọtọ ji m nsị ya ngwa ka anyị kpee ekpere na o nwe ife ya-eme mummy anyị kpebe ekpere ahụ mkpechicha anyị nakpuo ụla reaching on, Sun- on Thursday 16th of November m binie gaba Ọnịcha Ọnịcha ahụ ka m biliri ịga apụtago m ebe a na-aba moto Ọnịcha ndị aka n'enu maka aga m ebe a na-enwe park so mmadụ anọrọ ebe ahụ nsị mba na ọ dị m ọsịsọ ka m nwee ike jee ọsọ bata aka n'enu ahụ m banyere mmadụ ịtọ nọ n'ime nwoke naabọ ofu nwaanyị ha sị m nne mụ batawa mụ batawa m baa the vehicle amarọ m na ọ bụrọ mmadụ nọ n'ime moto na ọ ndị ntọ immediately ọchịchịrị gbaa m n'anya ọchịchịrị ahụ gbaziri m n'anya na-efeel weak ike na-agwụ m ike na-agwụ m ada m enwetazi onwe m ụla bughara m ọzọzi amarọzi m ebe m nwetara onwe m nọ n'ofu nnukwu aka ntụm ọfịa fence ya nwere ike nya ya na ife a ya-awụ measurement ya na pillar a ya-awụ measurement erugo ebe ahụ the man wee kpọkete the guy bu bus ahụ wee bubata anyị settle ya ọ- ọpụba ọ sị ya kpọpụta anyị na nkọ ọ kpọpụta anyị na nkọ mụnwa bara mgbe m bara bus e nwere two guys bakwara bus then we now move so immediately ị fụcha anụ ndị mmadụ a na-ere parts by parts parts by a na-ere mmadụ ka a na-ere anụ efi and ndị na-eme ife a wụ ndị Igbo ọ bụrọ Awụsa ọ bụrọ Yoruba a na-ele mmadụ parts by parts nke ọ bụla ị chọrọ e nye gị O- mgbe ahụ the guy mụ na ya kwụ wee ba moto nke so m wee bata ozugbo ọ gbara dimkpa ka m kwudo ha sị anyị na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị si ebe a wee pụọ na anyị ga-akpọ ndị be anyị ka e weta 10 million ọ bụrụ na ị chọrọ iji ndụ gị wee pụọ ya na 10 million o nwe onye kpọrọ onye be for 10 million naira o nwerekwa onye kwetara na ndị be nwere ike imewe afford of 10 million naira ha sị anyị na anyị nwere atm anyị sị ha ee eh, ha nwere pos ebe ahụ they have pos onye ha wetara atm bịa ha etinye ya n'ime the atm sị gị pịa pin gị pịa pin gị ha amịkọrọ ego gị they collected all of our money there on that process the guy a nara ya bu ụzọ nara ya ego nke ya mmadụ bata ozugbo e nwere ndị na-abata abịa ekwe ọnụ afịa ọ dị ka afịa bazaar going going gone the man wee bata wee sị na ọ needịrị this huge guy na ọ needịrị ya ha ebido kwuwe price ka a na-ekwu price ahụ ọ sị ya ka ha kwuchaa na nkọ ha kwuchaa ya na nkọ kwucha ọ bịa by then a mịrịgokwa ego the guy ji aga Ọnịcha ọ sị na ọ na-azụ afịa na nkwọ nnewi immediately ọ sị the guy ndị otu ha kwa na ya gaa gbute alaka alaka ọfịa ya eji wee wee gburisie the guy a tụsa ya n'elu tebụl immediately e kee the boy aka kee ya ụkwụ yipụ ya efe boxers ka o yi wee gburikọ the boy ebe a ka m nọzi wee sị chineke ị ga-ekwe ka nke a mee onye ka m ga-akọrọ ebe m gara nobody knows sọsọ ụmụ m kedu ihe m ga-akọrọ chi wee sị chineke amaara m wee nwee okwukwe na chi nke zion ama-ekwe ka ihere mee mụ maka na ọ nwa mgbụgba ndụ ka m bụ m wee sị chineke nna cheta okwu ọnụ gị ekwene ka ihere mee m na ọ bụrụ na i mere m ife na m ma-apụta n'ihu ọha niile bịa testify ya ife a ka m nọ na-ekwu n'ime obi dibịa wee sị m madam ka ife ị na-ekwu ihe ahụ m sị ya na o nwerọ ha were alaka nkụ a ha gbutere osisi e wee pịajichaa m ahụ ụkwụ m niile ahụ m niile nwetara m onwe m aka m na-etake medicine for it ife a ka a na-emezi the other guy ekwekwe ya ọnụ e gbuo the boy n'ihu na anya ma ọ bụrụ mmadụ naabọ ruo turn mụ o rugo na turn mụ a huge man bata o ji private car very handsome man bata ọ sị ya na afịa gbara ọ sị ya mba na nke a chara acha na nke a chara ọfụma mana ife m nọ na-ekwu n'ime obi m asị m chineke o mechara fancha ọ fụchara fancha okwuchara fancha na ọ bụrọ ka ị na-eme ada etu gị ya ọ bụrọ ka ị na-eme na ọ ife i mere ka a na-etu gị m wee sị ebube mbara igwe dịka m nọ n'ime obi m na-ekpe ekpere ị ma-ekwe ka ihere mee m ihe a ka a na-emezi the guy wee kwebe m ọnụ ha na-ekwu price kwukata price pụọ enwere mgbe o ruru asụsụ ha change to another amarọ m ma french i don't know maka ọ bụrụ awụsa ana m anụ ya ọfụma mgbe ha na-ekwuzi a sị na e kwubigo ọ sịzie that the same guy ya gaa kpata osisi maka na onye ọbụla a chọrọ igbu edowegasị osisi ahụ eji wee gbu ya the guy agago n'ọfịa ukwu mango gbutesie alaka alaka dobezie the alaka ha sị m yipụ efe m yipụ efe m immediately tight na brezi ka m yizi ha were hanky kechie m ihu kechie m aka m kechie m ụkwụ m dobezie m n'elu ebe a ya-anọ wee gbu m nwoke eweligo mma mma dị ka mma ndị awụsa ji egbu efi o wenigo ya ọ sị sị kpọlitegoni nwaanyị a nwaanyị a binie a kpọlite m ọ sị m na m nwere nwanne m nwoke wụ fada m sị ya mba enwere nwanne m wụ ụkọchukwu m sị ya mba enwere nwanne m na-eme ekpere m sị ya mba ọ sị m di m ọ na-eme ekpere m sị ya mba It's a long story. I just want to cut it short. O wee sị m, o nwere onye na-eme ekpere m ma, m sị ya na enwere m spiritual director. na enwere m daddy Chukwuebuka Anozie Obi that Zion Ministry ọ sị m ị sị gịnị ị sị Za gịnị ebe ka ị na-aza ife nwanụ ọ sị m madam akpọkwana afa ebe ọzọ ị kpọọ afa ebe ọzọ atụkwasị m gị mma kịta gburie gị ebe a immediately aka m kpukwe that ihe a ha ji mechi m anya kechie m ụkwụ aka m nọkwa the point of death afụrụ m ọnwụ n'anya

nwoke a si ebe a pụọ daddy wee sị ha release ya na ọ nwa ọgbụgba ndụ nwa Zion abụrụ anụ oriri release ya release nsogbu wee dị na be ndị mmụọ ọgba aghara dị ebe niile ọ sị the boy kechiri m na-asị nke a tọhepụ onye a ka o si ebe a pụọ tọhepụ onye a ka m face ọrụ ndị ọzọ tọhepụ ya ka o si ebe a pụọ immediately ha tọhepụ m tọhepụ m aka tọhepụ m ụkwụ tọhepụ m ihu chizie m gown m n'aka the gate was too much enwere ka m mesi gafee nwu gate a maka o nwere two gates mgbe m pụtara gate a na-asị ke ka m mesi gafee nwu ya gate ji aka ya mepee m pụtazie na that gate pụta na the second gate ndị security nọ ebe ahụ security a na-agwa gị ihe ndị akpụ obi ndị dị ka ndị SARS security chere ka ekwu ọ bụrụ obere security nwaanyị a ka ebe i si ka onye kpọpụtara gị ebe a m wee sị ha na ọ chineke Zion chi nke Ebuka Anozie Obi ebube mbegumbe If you like this video, please give it a thumbs up. Please subscribe to my YouTube channel. Most importantly, turn on your bell notification so that whenever I upload an amazing video just like this one you're watching, YouTube will notify you. thank you pụzie the man ahụ chụrụ m pụta na gate wee sị ngwa m banye moto ka o bupụ m m banye moto ahụ o buru m pụọ amara m ebe m nọ till mgbe m pụtara mmiri obosi mmiri obosi ka ọ kwụsịziri m wee sị na m amatago ebe m nọ sị ya na m ma ọ sị ngwa m yiri gown m ka ndị mmadụ hapụ ịsị na ara pụrụ m m chịrịzie the gown yirizie ọ sị m na o nwere ego sị na enwere ego ọbụla m ji ma ego m ji azụ afịa ha mikọ je ya one naira shishi na m ejirọzi o wee were 3000 naira wee nye m sị m na anyị na-aba moto na anyị dị very very careful m rukwe m ga-ekele chineke ahụ m na-ekpere na ọ dị too much maka na enweghị onye nwụ nabara ebe a na-apụtanụ ụmụnne m achọrọ m ịgwa unu e ọkwa unu fụrụ ndị a na-eme announcement a na-achọ achọ a na-achọ achọ so many of them have died so many of them have died ọ ya ka m sị ka m kele chineke onye lụrụ ọrụ anyị wee na-eke chineke nke Anozie Obi wee na-eche ekele chineke nke onye nwe sanctuary apụghị m imenwu ihe a n'ike ekele dịrị ya n'aha Jesus